tikulandireni pa zodiak television ino ndi nthawi ya programu ya sports axis ndipo pa nthawi ino muli ndine bright buju kanyama sindidekha mu studio muno of course ndikhale ndi isaiah anthony amene tikhale tikuunikira nkhani zimene takubweretserani mu tsiku la lero. Kamba za nkhani, tikambako nkhani zokhuzana ndi the FIFA World Cup chifukwa yafika ndime ija ya makobidi. Of course ena atengako makobidi awo koma awa ndi makobidi enieni amene tikuwanena. Tikukamba za the final komanso third place playoff imene ikhala ikuchitika kumathero a sabatayi. Tionakonso nkhani zokhudzana ndi the Commonwealth Games kamba kuti timu ya dziko lino ya Queens Ili kumeneko, isewerakaye masewero opimana mphamvu isanalowere kumeneko ndi ku Scotland kukasewera ku mpikisano wa Commonwealth and not forgetting the FDH Bank Premiership kumathero a sabatayi kuli masewero amene akhala akuchitika. Tukamba za masewero amene anachitika mu Airtel Top 8 akuchitikanso mu FDH Bank Premiership.

a mu studio muno tathokoza kuti leronso tili limodzi mu program yathu ya lero lero no pale no gome mugaya nokha zinthuzi of course Eh. ndizabwinobwino uno mwina mukhoza kundipasa kaya 5 minutes ndizifotokoza Eh. tobola musamandidule ine mungondisiya tikakusiya kuti uzingofotokoza ine mungondisiya ndizingopita basi Eh, okay. akuba ndizabwinobwino alright chabwino uh, ndamene ndithu tinayi mu pulogalamu yathu ya lero makamaka kumbali yokhudzana ndi the sports axis kuti tiunikire nkhani zimene tili nazo of course i know he is a journalist kapena kuti ndi mtolankhani olemba zimenezi nkhani zamasewero ndipo nzachidziwikire kuti pa ntchito yake the fifa world cup inalipo ndithu mkatikati mwa mwezi umenewu komanso pano pamene talowa mu july pamene tikukamba kuti ayi sande lino tikutsanzikana ndi china chilichonse chokhudzana ndi the fifa world cup now tibwere tsopano nkhani imene ikunena kuti two teams amene achita bwino european champions Spain anafika mu ndime yotsiriza atagonjetsa anyamata amenewa a France ndi zigoli ziwiri kwa chilowere and then the defending champions a fifa world cup Argentina nawonso anafika mu ndime yotsiriza ya fifa world cup atagonjetsa timu imeneyi ya England ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi in a similar fashion mmene afikira mu ndime imeneyi yotsiriza ndi mmenenso anachitira ndi timu ya Egypt imene anakumana nayo mu ndime za m'mbuyomu kuti anachita kuchokera kumbuyo ndikufika ndime yotsiriza some are describing this final kunena kuti ayi It's a dream final ya fifa world cup two teams osewera mpira osiyana komanso we have, we have seen Lamine Yamal akumuyika ndithu in the bracket ya Cristiano Ronaldo ndi Messi apa akumana ndi uh, Messi his idol one of the idols amene amawafira akukumana nawo mu ndime imeneyi tiyambire pamenepa Isaiah kunena kuti tafikatu mu ndime zamakobidi enieni kwina kuja of course matimu atenga koma i- awa ndi makobidi enieni komanso mphoto tikuyang'anizana nayo Were you expecting Argentina ndi Spain mmene imayamba tournament kuti atha kufika ndime yotsiriza chonchi? Of course mmene imayamba tournament sinayembekezere chifukwa ukayiona mmene inayambira Spain ndi Cape Verde zinali zoona frustrating mm. palibe amene anayipasa chance yonena kuti ikhoza kufika finals komano itangosewera magemu awiri atatu inaonekabe kuti no i think this team has something unique in them chimene ali player wina aliyense ndiye kuti mwina anachipanga understand mm. ikakhala argentina they are, we are, they are the defending champions palibe munthu amene angapange write off season iwu- ili- iwu- tournament ikuyamba kumene i even expected them to be in the finals okay now i think it's a similar fashion mmene inachitira spain mmene imapita kukawina fifa world cup inagonja first game ndi switzerland chigoli chimodzi kwa chilowere they were frustrated this time around ndi, ndi cape verde aliyense amanena kuti "Ah, i think Uh, mpaka ma mapuleya achina Lamine Yamal anena kuti ah, Cape Verde sinabwere kudzamenya mpira but here we are afika mundime yotsiriza pamene it's a different uh, case ku timu ya Argentina for Argentina inangoyamba right at the gate inayamba kuchita bwino first game second game uh, motsogozedwa ndi Lionel Messi should we expect mpira otani uh, mundime yotsiriza kuyang'ana ndi mmene matimu awiri amasewerera
ndi game yovuta mm. mm, pff, ndi game you know spain ili ndi both technical and tactical ability mm. mukatenga mmene amasewerera pamene argentina nthawi zambiri mmene ndinanenera last time kuti no argentina nthawi zambiri akumapanga preserve energies mm. ndi akumamenya kumapeto kwa game kuti muwaone bwinobwino game ya cape verde anayamba kumenya last 16 minutes mm. game ya egypt anayamba kumenya last 20 minutes ya, ya, ya, ya, ya, ya england anayamba kumenya last 20 minutes mm. komano ukaona mmene amamenyera kumayambiriro kuja amaoneka ngati kuti mwina they are just preserving the game kungosunga energy yonena kuti ah, timenya kumapeto kwa game mm. so ndi magame ndi kumenya ndi timu ngati spain at least zikhoza kukhalabe zovuta kuti zimenezi angathe kupanga replicate okay. chifukwa spain they can finish the game even in the first, first half even they can even score three goals, three goals. ali ndi kuthekera kumenekoko spain eh.
iwe mukuoneka ndi spain if no ineyo generally ndine supporter wa argentina Okay. i've never supported spain in my life ine ndinasupportapo argentina ndinasupportapo england ndinasupportapo brazil so koma ndi mmene akumenyeramo ah, tiyeni mwina tingoona kuti ti- ti- tiva- tizukutule kuti semifinal inayenda motani okay koma in your own words how would you describe the fifa world cup so far i- ndi- yatipatsa mpikisano otani uh, kuchokera pano kuyerekeza ndi ma world cup amene akhala akuchitika mbuyomu the previous and 2022 ku qatar anthu anayamikira kuti best world cup best world cup iyi yationetsa zotani Uh, chimene anthu amayamikirira kuti no ya 2022 generally best nchonena kuti no matimu amapangana force even into extra times mm. ikakhala kuti no knockout stages umapeza kuti matimu ambiri tufika knockout and magame ambiri anapezeka kuti amenyedwa ma- ma penalties for example argentina inamenya ndi croatia mm. inafikanso ma penalty anamenya ndi netherlands inafika mapenati anamenya ndi france inafika mapenati zimene zimaonesa kuti no matimu ambiri anayikapo mtima koma season ino at, at least 2026 zikuonekabe ngati kuti matimu ambiri game ikumatha mu 90 minutes ikamafika extra time makhala kuti mwina ndi ma rare cases koma magemu ambiri akupezeka kuti akutha 90 minutes Mwina tinene kuti no matimu amene akuwinawo anakonzekera kwambiri kusiyana ndi amene ndi enawo komano ya 2022 ijayo was indeed the best world cup imene tinaonapo. Okay, now uh, kukamba tsopano zokhuzana ndi the semifinals imene anayendera ife tinali ndi magemu akuluakulu kwambiri tinali ndi England versus Argentina uh, komanso tinali ndi uh, makamaka timu imene ya Spain uh, komanso anzathu uh, amenewa a France of course tiyambire imene inali yoyambirira Spain vs France inali semifinal imene tinaona timu ya France ikuvutika kwambiri in terms of possession mwina zimene anthu samayembekezera but otherwise chimene Spain inachita kuti chiyembekezo cha ma africans onse fama amene akutadira ku africa team ichi apezeke kuti uh, agonjetsa timu ya france imene is full of individual brilliance how did they win that match choyambirira tipepese anthu amene anaibetchera france kunena kuti no they were completely beaten that was a comprehensive, def- comprehensive defeat oh. imene ijayo ndi comprehensive defeat chifukwa pamakhala kuti mwachinyidwa koma inuyo nkumati lero itasewera bwino koma pamakhala kuti mwamenyedwa komanso simunasewere bwino Yeah. so france game imene ijayo they were beaten and they didn't even perform chifukwa eh, spain were almost everywhere mm, chimene ndinayiona kuti no spain inapanga superior kwambiri mm, over france chonena kuti no ambiri mwina tinadabwa kuti nchifukwa chani anambweretsa fabian ruiz mu game mujamu uh, kusiya pedri panja so pedri is a more of a technical player fabian ruiz is both a technical player and is also a, phys a physical player mm. so they were facing team yonena kuti no they are, they are very physical for france ndi timu yoti imakhala physique kwambiri mm. so france inampanga drop kone nkubweresamo tchouameni they needed that physicality yonena kuti no they can battle pakati paja so coach chongopanga decision yomu drop pedri nkubwesa Fabian Ruiz inaoneka ngati kuti mwina they apanga match mm -hmm. now popanga match inapezeka kuti no Coach wa Spain anamuyambisa Dani Olmo who is even also good technically hmm. tactically hmm. and he, is, he also has that physical part yonena kuno amatha kumenya hmm. kutengera ndi imene ili Spain so nthawi zambiri wapeza kuti Dani Olmo ja akupita kutsogolo komano apanganso drop ngati namba 10 ja his role yake ya namba 10 anayigwira bwinobwino France nthawi zambiri imapezeka zoti no ikumenya ndi anthu awiri pakati so anthu awiri chifukwa munthu amene ankamenya ngati 10 anali Olise so Olise nthawi zambiri amakhala ali advanced nde imapangidwa kuti play pakati paja chifukwa anthu awiri sangamake ndi anthu atatu amene ankamenya a, a, a Spain kutengeranso ndi kom- ma qualities ama players they have Rodri Spain ndi Rodri the mm. only player amene wamenya ma passes ambiri ku World Cup I think si, about 648 so mm. out of 648 ndono ayi ndi 93 pass completion percent pass completion mm. with that player simunganene kuti inoyo you can mark and Rodri has also covered 83 83000 meters World Cup more than any player. So mukumana ndi timu ineyo no midfield yawo ndi imeneyo ineyo you need to be very good in midfield. So inapeza kuti no Spain ija chifukwa kuti no inaiona kuti okay France taipanga of- taipanga overcome pakati apeza kuti ma fullbacks ajawo akukwera so they position the ma full- ma fullbacks in midfield zimene zinapanganso force kuti no Spans- eh, eh, eh, France ijayo ma wingers ajawo apangenso drop so zinapeza kuti Barcola dropped kumenya pakati ukuso anapeza kuti Dembele wadropaso kumenya ngati pakati so mm. that turned into 4411 mm. zimene zimamsiya Mbappe yekha kutsogolo kuja to press even after game anakuwuzani Mbappe kunena kuti we didn't press ngati mene timayenera kupangira chifukwa mm. amapezeka akupanga press munthu mmodzi so you are pressing madefender amene ali a uh, Spain yonena kuno they are very good on the ball yeah. it was very difficult for France to contain that game so okay. that's why anamenyedwa utha kuonaso kuno Chigoli chimene anachinya cha number 2 chija. That was total football. Okay. Total football. Eh, panapezekaso china anadzaphonya anawayenda kwayenda kwayenda kwayenda mpaka na mpira unakapezeka kuti waphonya You see? So imene ijayo umapeza kuti no so kuti no Dani Olmo is a number 10. Eti? Nthawi zambiri anthu amamuyembekeza kuti no akhoza kukhala kuti no ali panja pa box kapena m'box. So Dani Olmo dropped. Akangodrop apeza zoti mwina akupanga drag so center back mmodzi. Nkupita naye pakati. Akusiya chigapu chachikulu. That's why kuti no Dan uh, Pedro Porro chigoli chimene anachinya chija it's that system yonena kuti no Dani Olmo dropped and center back mmodzi anampanga follow pongopanga drop wompanga follow apeza pasala gap so anapeza kuti Dani Olmo ayika pass Pedro Pedro Porro nkuchinya Koma- koma timu ikumenya opanda opanda a proper number 9 Spain Mm, chifukwa kuma- amachita kumpanga improvise uh, Oyarzabal uja If kuti he- akakhale number 9 if you look at Spanish football nthawi zambiri they don't rely on number 9 mm, Ndikhoza kukuuza timu ya Manchester City imene inali yoopsa kwambiri inali imene Guardiola amamenya opanda namba 9 mm. so ukhoza kuona kuti no ama- amadalira kuti wina yense akhoza kuchinya so there was this time Guardiola amamenya ndi nthawi zina even De Bruyne amamenya ngati false 9 yes ndi timu yonena kuti iwo aja amadalira kuti wina aliyense akhoza kuchinya ine ndimanena kuti no for you to win simufunika kuti mukhale ndi strike ayi aliyense amatha kuchinya even midfielder can score koma nkhani ndi yonena kuti inuyo approach yanu kapena kuti system yanu ya play ili motani so spain doesn't need a, a, top, a top top striker kuti azichinya zigoli

ndi ma player onena kuti no they can battle they can play for 90 minutes and if argentina bring that physique imene anamenya nayo mu england nkuibweretsa mu game ya spain i doubt ngati, Fran- ngati spain ingasewere game imeneyi oh. chifukwa no inali game yonena kuti no ya, ya, ya england ndi, ndi argentina imafunika munthu amene kuti akhale kuti ali ndi mphamvu zokwanira bwinobwino so itati argentina yabweretsa ka mentality kameneka nkubweretsa mu game ya spain mm. zikhoza kukhala kovuta kuti spain isewere

Kwabuka nkhani imene pakadali pano is on the social media almost each and every news outlet in the US, in the UK they are talking about this issue ndi ya Messi winning the Ballon d'Or ya 2026 because of his performance ku FIFA World Cup. Fani mfusa Isaiah kuti um, with many Messi wachitira perform ku club level apa kena kwafika ku FIFA World Cup. Do you see him pa list iye kuti atha kuwina Ballon d'Or compared to ma favorites ena amene alipo the likes of Harry Kane the likes of Kylian Mbappe achina uh, Lamine Yamal achina Michael Olise ndi ena otero do you think Messi still has it in him kuti atha kuwina the Ballon d'Or this time around ndi performance yake ya ku FIFA World Cup I, I think 2022 anawina World- anawina i think 2023 because world cup inali 2022 mu december Yeah. then 2023 anawina ballon d'or i think i- mukayiona ya 2023 ja of course anthu ambiri anadandaula koma kuwina wa ballon d'or ja kunamtengera mmene anapangira perform ku 2022 so panopa messi is playing ku mls kumene kumwe i think major soccer league kumene ndikovuta anthu ambiri kuti tizimpanga follow kuti no akumasewera motani mwina timangoona kuti wachinya zigoli mmene ana anatulusa ma amene amapanga za Ballon d'Or nkunena kuti no kodi player woti sakusewera ku Europe akhoza kuwina Ballon d'Or mm. ananena kuti no ndizotheka kuti player woti sakusewera ku Europe akhoza kuwina Ballon d'Or chifukwa tinaonapo Neymar akusewera ku Brazil nthawi inake anapezeka pa list ya Ballon d'Or I think anatsiriza ka number 3 if not number 4 ngati si 5 mm. so the possibilities are there kuti no akhoza kuwina Messi koma zitengera kuti no kodi world cup wawina kapena atati wawina world cup i would see him cry- carrying that eh, prestigious award okay so and zimenezo zokhudzana ndi the fifa world cup ah, imene ndithu eh, ikuchitikira ku us pakadali tikuona kuti yapita ku us koma otherwise mmene imayamba imachitikira maiko a canada mexico komanso uh, united states kumeneko uh, kumene ndithu fifa world cup imachitikira now we have got two games to go the third place ikuchitika on saturday imene tikukamba kuti ikukhudza france komanso england and then kenako the final is between anyamata a argentina komanso spain who is going to be the champion tione this coming sunday ah, mmene uh, masewera amene akhala akuchitika 9 o'clock usiku ndimene ndithu zikuonekera kumeneko ndi ku fifa world cup ndidzafunsa posachedwa pompa makamaka on monday uh, of course tidzakhalenso ndi isaiah on monday tidzafunsa kuti zinthu zake zayenda motani of course at, at, so far uh, mwina tisanatseke ndingomfunsa quick fire who is going to be the player of the tournament in your opinion Arguably, Messi. messi Yes. uh, the best midfielder The best midfielder would go for Rodri or Spain. or chifukwa cha mastats mwanena Yes, he has been on top of his game. He has been on top of his game. Okay. You,

adzakhaladi pa list ya amene achita bwino so let's wait and see now let's come back here home tikambe nkhani zokhuzana ndi commonwealth games of course it's international that's local chifukwa chonena kuti timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya queens yalandira mwawi kumwenda kumene kundi ku England kumene ikhale ikusewera masewero opimana mphamvu ndi england komanso posachedwa new zealand then kenako um, northern ireland asanasewere ku commonwealth games kubweranso kwa mwayi tinakuchita discuss in our previous program koma tingokamba mwamsangamsanga uh, Isaiah kunena kuti amulandira mwawi kumwenda it's been long mwina padusa zaka ndithu zochuluka asanabwere ku timu imeneyi do you expect any impact ya mwawi kuti ioneke mu timu imeneyi ya, ya queens pamene tikasewera masewero ku commonwealth yes mm, impact iyeneyo ionekepo chifukwa mmene ndinanena ma- mande muja kunena kuti no mwawi is one of those most experienced players amene tili nawo ku netball so impact iliko ndithu komabe ngati mmene ndinanenera mande muja kuno there would also be a negative impact yonena kuno sanakhale nthawi yayitali ndi ma players amene alipo pakadali pano so zimenezo zimapangabe affect mwina coordination koma more importantly ndikuonera kuno akhoza kubweretsa impact kwambiri for no he is one of those very good shooters amene tili nawo okay so um, tikakamba nkhani yokhuzana ndi ma strength testing matches amenewa tikumana ndi england tikumana ndi new zealand and then tizamaliza ndi northern ireland tisanasewere ku commonwealth proper test kumene tikupita yes proper test mm. ndinanenapo mande lija kunena kuti mukamakhala kuti mwina mukonzekera kuti mukamenye tournament at least try mumenye ndi matimu onena kuti no ndi abwino kuposa inuyo kusiyana zoti mumenye ndi matimu oti no ndi achichepere kusiyana ndi inu chifukwa mukachinya mumakhala ndi mtima woti ifeyo tili bwino koma itati yakume- yakumenyani england mwina yakumenyani ka 24 30 baskets zimaonesabe kuti inuyobe muli bwino so you can get some areas zonena kuti kodi ifeyo we, we need to improve mu zinthu ziti so i think we are facing england new zealand mm, south africa is also South Africa is also- tonga is- yeah.
so ndi matimu onena kuti no ndi akulu akulu ndi ma levels onena kuti no they are in the same bracket so if we need to be at our very best and tikamasewera ndi achina New Zealand ndi England we need to be kuno tiziyese mphamvu zathu kuti ifeyo tili pati kwenikweni pa mpikisano umene tikupita okay yeah.
so nkhani imene yokhudzana ndi uh, the commonwealth games amene tikukamba motero kuti akhale akuyamba posachedwa pompa and of course tinakambako nkhani yokhudzana ndi matimu enanso amene akhala akupita kumene kuti pali osewera ankhonya amenenso akulowera commonwealth ndi othamanga ngati asimenye simwaka kuloweranso ku mpikisano umenewu wa commonwealth so zambiri tikhale tikukuuzani chifukwa mpikisano umenewu ukhale ukuyamba posachedwa pompa pa 23 july ndipo ukatha pa 3 august kenako tizakhale tikupitiriza ndi uh, mipikisano ina kamba zokhuzana ndi women's africa cup of nations now talk about the women's africa cup of nations timu yathu ya scorchers inali ndi masewero opimana mphamvu ndi morocco kumene yagonja timu imeneyi 2-1 and of course awa anali masewero achiwiri kumana ndi morocco potengera kuti oyamba tidagonjanso 3-2 actually tinkatsogola 2-0 masewero anathera 3-2 apa tagonja 2-1 masewero amene anali usiku ndipo nkukonzekera uh, tukamba zokhuzana ndi the women's africa cup of nations after this timu yathu ikuyeneka kukakumana ndi ghana maseweronso opimana mphamvu isanalowere kumeneku uh, kukakumana ndithu ndi matimu amene ali nawo mu gulu la mpikisano umenewu tukamba za matimu a nigeria uh, not forgetting Egypt komanso Zambia. Let's go back to the friendly imene takumana ndi uh, Morocco. Ena amandipatsa maganizo kunena kuti these are potential opponents amene titha kukumana nawo ku women's africa cup of nations akuti sitimayenera kukumana nawo ma friendly games but here we are tasewera nayo timu ya morocco tagonja 2-1 mwina mphunzitsi waona apart from temwa chawinga but wina aliyense i think anali kumeneko ndi atsikana mwina atatu aja awaitanitsa aja koma wina aliyense anali kumeneko 2-1 result yotani kumbali ya kukonzekera kwathu kumbali yokonzekera ndi result yabwino and timaseweranso ndi timu yonena kuti no ndi imodzi mwa matimu akulu muno mu africa Uh, morocco pa world- pa- pa world wide i think they are ranked 64 so mm. mkhoza kuonabe kuti no uh, ndi timu yabwino kwambiri so playing 2-1 ndi timu ngati imeneyobe ndikuonabe ngati its not a bad result for us ndi result yabwino kwambiri potengeranso ndi masewero onena kuti no mumakhala kuti mukuyesa player wina aliyense ndikukhulupirira kuti no player wina aliyense fazili anamuyesa kuti asewere nawo masewero amenewo mmene amayankhula amanenabe kuti no i think panopa we have a complete team kusiyana ndi- Tili nayo? Iye- iyeyo amanena choncho iye koma in, in your opinion Okay, in, tili my, nayo in my own opinion ndikhoza kunena kuti yes we have a complete team but zimatengeranso kuti kodi complete team yo ikusewera motani we have a complete team yonena kuti no inuyo kuti tiayike ma strikers athu apopo kumuyika tabitha chawinga kumuyika temwa chawinga ndi amodzi mwa ma- ndi ena mwa ma strikers amene ali abwino kwambiri pa dziko lapansi so we can't say kuti tilibe timu ti- yeti tili ma players ngati amenewo we have in midfield we have the likes of faith chinzimu macha macha mayi malawi ine ndimatchula kuti mayi Yes.
malawi so tili ndi timu yonena kuti no we can battle regardless kuti ifeyo tili patipo ifeyo ukoko tupita ngati eh, i think the lowest ranked team wafcon because we are 53 153 yeah. 153 so ukhoza kuonabe kuti pamatimu amene tikukumana nawo uko ali as- mwinanso am- imene tikukumana nayo no yokhweka kwambiri ndithu ndi egypt imene pa 99 Yeah, so, pa- Morocco is ranked 64. 64 Uh, Zambia 65, 65. Egypt 99, We have Nigeria 36. 36 36 so ukhoza kuonabe kuti no kwa matimu amene apita ku wafcon ifeyo ndi amenebe tionekabe ngati no we are ranked lower kwambiri tinena tipite ngati cape verde oh, tipite ngati Cape- tipite Pa- ngati pa- Cape Verde. pa mati- pa matimu amene tikumana nawo ma friendly games because next tikumana ndi, ndi ghana ndinafunsa funso lomwelo kumbali yokhuzana ndi the queens are they ideal friendlies that yes. are going to get us ready for yes, AFCON? Yes, mm.
they are very ideal. mmene ndanenera kuti ndi matimu akuluakulu ifeyo let's say ngati ifeyo tisewere ndi eswatini olo tisewere ndi lesotho i think nthawi zambiri timadziikabe kuti tili pa levo imodzi titati tawachinya amene ajawo sitinganene kuti tili bwino mumafunika zoti mumenye ndi matimu onena kuti no inuyo mutati atati akuchinyani 2 1 ngati mmene anatimenyera Morocco muja hmm. kwa aphunzitsi amene kuti no ndi abwino they have noted kuti akuti ifeyo tiku- tikuperewera pakuti tikuperewera pakuti so kumenya ndi ghana ghana imodzi mwa matimunso abwino kwambiri Mm, morocco i think kupita mu game iyi that's game number 12 imene amamenya ndi ifeyo asanamenye asanamenye uje asanamenye wafcon game number 12 i think awina ma game 6 four draws kuluza awiri ukhoza kuonabe kuti no ndi timu yabwino so nde nji- ikakhala nigeria nde eh, i don't know no achiti i think chiluzireni three games ku olympic games pakati pakukhala ngati angoluza magemu awiri okha 18 games imene asewera so zikuonekabe ngati kuti no ntchito tili nayo Yeah. Nchi- tili ndi ntchito yayikulu zambia amativuta nthawi zonse tungoyenera kuti no ifeyo kungoti neba wathu osati kusiyana kwenikweni koma it's, it's been long uh, tidakhala ndi temwa ndi tabitha in the same team ndi kale kwambiri tinaona zimenezozo do you think the presence of both at the uh, wafcon uh, itha kubweresa because napanga notice chinthu china i don't know if ngatinso nawenso unaona chimodzi napanga notice chinthu china kunena kuti akakhala awiriwa alibemo mu timu timu ya timu imamenya mpira osiyana umene timafuna tizipatsirana build from the back kupatsirana mpaka tafika kutsogolo koma awiriwa akangokhalamo timasintha play kuti tipange suit kupezeka kwa atsikana amenewa ndiye kupezeka kwawo kutha kukhala ndi impact yotani ku wafcon It's a simple arithmetic. Uh, utenge kuti no muzaione Argentina ijayo ikamasewera opanda Messi. Mm. And muzaione Portugal ikamasewera opanda Ronaldo. So mukamasewera ndi mapuleya onena kuti no ndiotchuka kwambiri nthawi zambiri even the team itself imafuna izipange suit mu player ma players amene amene akuwaona ndiotchuka kwambiri mm. panopa mukaiona Argentina ija imasewera mpira woti no ma short passes ndi cholinga choti no apange suit mpira wa Messi mm. imodzi modzi sangathamange Messi sangathamange Messi sangathamange mm. anangothamanga game ya Argentina ya, ya, ya, ya England yokha mm.

so eh. ukaipanga convert umene ukasabe chama I think 34 kilometers so 34 kilometers in, in, in 36 kilometers in 6 games game imodzi ukupeza akuthamanga 8 kilometers yeah. zimene zikuonetsa kuti game ya england anaikapo mtima anathamanga yeah. kwambiri yeah. so nthawi zambiri mukati mukhala muli mapuleya otchuka kwambiri mumazipanga force kuti no mumenye mu system yawo mm. so kupezeka kwa temwa ndi tabitha we rely on their individual brilliance komano team player wise mm. sinthabe Okay. no we'll be forced to see it in their play okay so uh, the, the main issue imene yavuta kwambiri kumbali yokhuzana ndi mascorchers is how we defend and of course mphunzitsi wakhala akunena kuti mwina chimenechonso ndi china chimene achiunikire komanso nkhani yomwetsa zigoli nkhani yomwetsa zigoli ndimene wakamba isaya kunena kuti kupezeka kwa temwa komanso tabitha mwina chitokhala nkhani yakulu- yabwino kwambiri ku timu ya dziko lino scorchers but the defense line ndimene ndivuto kwambiri taonapo zigoli zimene inachinyisa game ya australia zigoli zonena kuti umazifunsa mafunso kuti kodi zigolizi takwanisa bwanji ku- kuchinyitsa uh, how do you advise uh, uh, uh, fazili to work on the def- because i know atenga ndithu maplayer like ireen khumalo rose alufandika uh, olivia phikani tionge phiri benadetta mkandawire chimwe madise komanso maggie chavula ndi amene apita ngati madefenders Do you think we have got the defense line imene will be able to kuchinjiriza mpaka na of course naona pena pake te- Tabitha amampempha asisat oshoala kuti musatichinye 5 at least one zero Awona at least what is zero. Koma mpaka na what is five. zero two one is enough yeah nthawi zambiri ndimanena kuti ngati ineyo imene ndimakhulupirira ndimakhulupirira kunena kuti no tikamati defending is the whole team sitingangonena kuti ah, okay chabwino ma defenders ndi amene angadefend okha so defending you start from the last line ya ma strikers those strikers have to press you need to make sure kuti anthu aja they should not build from the back ngati mmene inapangira spain ndi, ndi france they disturbed that system yonena kuti france ijayo imakanika even kupanga build from the back same as england ndi mmene imasewera ndi argentina argentina last kumapeto kwa 20 minutes kujako made sure kuti no england isapange build from the back and they didn't even build from the back mm. kuchokera pamene anapeza kuti okay let's go defensive kuno analowesa ezri konsa kuja kumtulusa gordon timu ija next 19 minutes inangomenya 4 passes complete mm. poti anapanga complete mapasses 4 okha basi anapanga onse okanika mm. anapanga attempt mapasses 11 okha in 19 minutes team the whole team kupanga attempt ma passes 11 nkukani nkupanga complete 4 okha so zimaonekabe kuti no ai, anthu awawatu awapanikiza so defending ya argentina inayambira kutsogolo kwawo so same as ifeyo tingoyenera zoti no defending yathu ikayambire kumene tiku- tiku- tikuchinya koma tikakha- tikakakhala ndi timu yonena kuti no okay let's go defensive kuti no tiyeni tipange tizasiya azibwera anthu aja akhoza kubwera fa ife ma defenders athu sitinganene no technically they are good okay yeah chabwino nkhani imene yokhudzana ndi uh, the scorchers imene ndithu ikuyembekezeka kukasewera ku mpikisano umene wa women's africa cup of nations for the first time mu mbiri ya mpira wa miyendo wa asungwana kuno ku malawi tiwafunire zabwino zonse chifukwa next they are facing ghana masewera amene ndi opimana mphamvu akubwera pa 23 july ndipo uh, temwa chawinga akuyembekezeka kufika mdziko la morocco pa 20 july and then kenako pa 23 adzakhale m'bwalo kusewera ndithu ndi timu imeneyi ya ghana talk about mpira wa miyendo kubwera kuno ku malawi tikukamba zokhudzana ndi uh, bwalo la kamuzu chifukwa bwalo limeneli yabukanso nkhani yake chifukwa chonena kuti matimu amene amagwiritsa ntchito bwalo limeneli tikukamba za mighty wanderers fcb nyasa big bullets komanso ekhaya amvana kunena kuti bwanji tilowererepo nkhani yokhudzana ndi ndalama tithandizire boma kuti bwaloli likonzedwe kumene kwatsalako the minor renovations amene atsala ndi cholinga chonena kuti bwaloli libwerere a fam abwere azaliyendere ndi kuti mwina mwake liyambe kugwira ntchito they are talking about nkhani yokhuzana ndi ndalama zimene amatolera pa gate zimene akugwiritsa ntchito kuyenda mwachisanzo bullets kupita ku uh, mwanza kukasewera akuti zikwalowera mthumba kwambiri zimene akufunisisa kuti bwanji agwiritse ntchito ndalama akonze okha bwalo limeneli tisanalowe mkati kwambiri mwina isaiah is it a, correct, a proper decision kuchokera ku matimu kuti aona kuti ah, mwina kapena tingolowererapo tithandizire kumene kwatsalako kuti mwina make zitheke bomanso lanena kuti ayi palibe vuto tiyeni tigwire ntchito limodzi tipange kuti kamuzu stadium igwire ntchito ya yo matimu apanga asesi kunena kuti no kodi kuti tizisewera kwina ndi zoti tizisewera pa kamuzu stadium kumene tikuluza ndi kuti titati taloza i think they did the proper assessment yonena kuti no nkuchita masamu kuti no titati tikusewera kunja magemu aja mwina timenye ma- magemu 15 away from kamuzu stadium how much are we spending and how much are we getting from those stadiums ndizoti tika- titati tatenga ndrama talowesa zoti tikonzese kamuzu stadium ndrama zimene tingaononge ndi zingati nanga pa kamuzu stadium timapeza ndrama zingati atapanga assessment imeneyo apa- apeza- apanga- apa- apeza kunena kuti no, ndi bwino kuti alowese ndrama pa kamuzu stadium because previously bullets imasewera kumwanza kuchoka kumwanza kuchoka ku blantyre mukafike kumwanza mukasewere nkubwera they have been spending a lot apart from spending a lot even the play itself maplayers ambiri ngati amene alili a bullets wanderers ekhaya ndi maplayer onena kuti no mwina anakula akusewera payandika i think nthawi zambiri pakapeti pa kamuzu stadium is carpet yeah. so maplayers they are used to playing pakapeti pamene akapita kukasewera maground onena kuti no kulibeko kapeti nthawi zambiri zimakhalabe zovuta. Amavutika, yeah, yes nthawi yeah. zambiri u- bullets ngati mmene inamenyera kumwanza kuja i think the last the first three games imaoneka kuti no this is not the play imene bullets timaidziwa nayo even control ikukanika so kupita pa kamuzu stadium they are going to benefit a lot in terms of um, one play two ndalama apanga save ndalama komanso azipeza ndalama zambiri yeah so kwa ineyo ndionabe ngati no ndi chiganizo chabwino koma pomwepo ngakhale aku- akunena kuti afuna ipange tempo ayikonze temporary at least we should think of demolishing this stadium Oh, oh, we understand that was also agreed ku msonkhano umene unaliko kamuzu stadium kunena kuti mwina ground iligumulidwe koma the suggestion that came out yonena kuti why don't you complete uh, soche stadium imene poyambapo inkadziwika kuti stadium ya mighty wanderers and then kenako matimu apange shift kupita ku soche kenakono nkubwerano nkudzayamba kukonza bwalo limeneli la, la kamuzu i think ifeyo mwina kumalawi kuno kuti no i don't know mwina ndikhoza kunena malawi timaganiza mobwerera mbuyo um, i'll take you an example yonena kuti no, let's say mene ilili barcelona amene akumanga stadium za- stadium yawo ijayo i think si ndalama zonse zochoka mthumba mwa barcelona ndalama zina nzonena kuno mwina a spotify ndi amene akupereka kungwauza kuno chabwino mutati mwatithandiza ndoti stadium idzatchedwa spotify camp no you understand so ife we can do the same even the government ikhoza kupanga engage ma corporate world kunena kuti no tatithandizeni kupanga chinthu chichi mwachitsanzo fnb Yes.
uh, mene lili fnb ku, ku south, South south Africa. africa Yes. olo kunonso kunena kuti fdh stadium tikhoza kupanga zimene zijazo the thing ndi yoti no tingolola kuti no corporate world should come in and help us chifukwa sitinganene kuti no bullets ingakhale ndi ndalama zomanga stadium payokha Ah, ah, singakhale nazo chifukwa cha Kodi mesa amanena kuti ndi timu yolemera ku Malawi kuno. Iyayi, akuluakulu tisamanamizane. Simungandiuze kuti no bullets ikhoza kukhala ndi ndalama zoti ikhoza kumanga stadium. Ndoti mwina stadium ikhoza kukhala mwina long term project yoti mwina ikhoza kutha in the next 15 years. Ndi zotheka. Oh. Ndi zo- ndi zotheka bwino bwino. Chifukwa Panopa ayi.
ayi.
Kuti itheka leroli? Ayi sizingatheke. Kodi matimu amapindula chani kumpira?
ndikufunseni inuyo ndizovuta so you, you should look no kodi pamwezi bullets ija imapanga spend ndalama zingati Eh. and kuti imapanga ndalama zingati pamwezi upeza kuti mwina au- mwina umatsala ndi machenji ochepa kwambiri machenji onena kuti simungamange stadium omwewo koma mesa ali ndi ma sponsors they have got fcb they are sponsoring they have got nyasa eni ake amene aja achina conrad buckle anakambakonso zokhudzana ndi stadium ndangonena ngati za bullets tikapita ku wanderers nawonso ali ndi sponsor a mpinganjira akutani a mpinganjira adanena kuti tandipatsani kamuzuyo ndikonze ndi a buckle omwewo All right. eh Those guys wanted to use their own money, yes not ndalama ya club. okay undimvetsetse kwambiri. Anthu awiriwo amafuna agwiritse ntchito ndalama zawo osati za club. simungandiuze kuti bullets panopa ingakhale kuti no mwina ili ndi 1 billion ndi no ife we can put 1 billion yoti tikhoza kupanga sponsor kuti tikhoza kum- kumanga stadium akanakhala kuti ndithu pamenepo fotokozani bwinobwino chifukwa anthu akutitsatira pano yes ndifuna ndikuuze ndi- ali ndi ndalama ndi eni ake ali ndi amati ndalama okay wanderers simungandiuze kuti wanderers ili ndi ndalama oh ayi musadzanamizidwe wanderers ilibe ndalama ali ndi ndalama ndi a thompson mpinganjira oh

even ku wanderers ija akakhala kuti mwina they want to sign a player eti amakapempha kwa mpinganjira mlinganjira you hear kuti ife we want to sign sizichoka kuthumbayo iyo ayi
ayi ineyo ni- okay last time we were negotiating contract ya player wina wake inuyo ngati manager not ineyo koma we were Oho. negotiating a certain contract ya player wina wake kumeneko that's when i get an insight yonena kuti kodi matimuwa tikamati ali ndi ndalama ali ndi ndalama eti kapena tungonamizana Okay. chifukwa nthawi zambiri upeza kuti no chifukwa kumeneko we get an insight yonena kuti no okay zimene mwatipemphazi tikauza president ngati angalole kupanga release ndalama ndiye kuti ndizotheka zimene zinatipasa picture yonena kuti ndiye kuti matimu ndalama alibe and matimu paokha kuti muwaone bwinobwino akhoza kupezeka kuti ndalama alibe chifukwa

sapanga ma profit matimu sapanga profit ma profit matimu sapanga ma profit ku ku- nthawi zambiri so so so nkhani yokhuzana ndi kamuzu stadium iyi You- you- you were saying ngonena kuti ife timaganiza mobwerera mmbuyo chifukwa chani ifeyo tingoonera kuti no kodi ma- kumalawi kuno tu- we think kuti no kulibe makampani onena kuti no the- akhoza kupereka ndalama nkunena kuti no tikhoza kuthandizira kamuzu stadium iyi ipangidwe then muzangoipanga rename kuti ife mutiyikemo sangapezeke akhoza kupezeka the thing ndiyoti no ifeyo zitengera ndi project imene tingapa tingapatse you know the proposal imene tingapatse kuti no inuyo you are going to benefit zinthu izizi mukatithandiza ndalama mwakuti ndizotheka tikhoza kuwapeza ngati timaona matimu even nico ikupanga inject i think 1 billion ku, ku, ku netball aperekaso about naona 900 chakuti 1000 million ku, ku ascent Ku Ascent, yeah. kutanthauza no ku corporate world kuli ndalama koma zitengera kuti inuyo mwapanga convince motani okay sure.
so nkhani imene ikukhudzana ndi kamuzu stadium there it is uh, imaoneka ndithu bwino stadium yi koma mastand ena ndi onena kuti uh, anachita crack and of course anachita cordon kuti anthu sangadutse uh, paoneka ndithu ma barriers ma, ma stadium uh, ma- amene mastand enawo kuti anthu sangadutse kufika kumtundako so panali suggestion actually eh, eh, technical engineer wanena ndithu kuti ayi stadium yi i think i- pamene yafika apa tingochita demolish so tiona kuti ma- akuluakulu aboma unduna wa zamasewero ndi ena otero achita motani koma the suggestion now ndi yonena kuti tamalizani kaye soche stadium imene mbuyomo inkadziwika kuti mighty wanderers stadium komano ndi soche ndiye kenako kumakhala ndi maganizo kuti mwina kapena tigwetse kapena tikonze tiziona kuti kutsogolo kuno ziyende motani koma thats the plan now kunena kuti kamuzu stadium ikonzedwe ikhale fully fit to host elite matches in the fdh bank tikadalirabe Premiership. tikadalirabe boma ndiye mwinatu kamuzu stadium izagwesedwa in the next 15 years oho even iyi sochi stadium imene ikunenedwayo kuti tidalire ati ili pa 75 percent to completion 75% ino zithunzi zija mwaziona Ah, ndimene ta- ta- tauziridwa ati anyway mwina ndizotheka koma kuti ikafike stadium kuti ikafike size yoti ah okay stadium iyi yatha yoti no chifukwa kuti tikunena zoti no wanderers bullets izimenya pamenepo Eh. so iwene kuti ikhale stadium yoti ndi yabwino even capacity Yeah. fa kumpira stadium panopa masapota they are forced to pay 10000 10000 kuopen stand So, zimene- iyo- imene chaimakhala kuti nayo ikafika yonena kuti afuna apange restrict kuti anthu ambiri asalowe okay itakhala kuti ndi stadium yabwino singa- sangaike pa 10000 game imodzi yakublantyre so mwina zifunikabe kuti nom- tilowese anthu enake kuti Okay. sochi ija ithe bwinobwino now timalize program yathu ya sports access ndi nkhani yokhudzana ndi the fdh bank premiership kumathero a sabatayi kuli masewero amene taonera kale mu airtel top 8 apa taoneranso kumathero a sabatayi two fixtures tukamba za uh, timu imeneyi ya um, fcb nyasa big bullets ndi ekaya uh, anakumana ndithu mu airtel top 8 and ekaya got the better of fcb nyasa big bullets of course kudzera uh, mapenalty ndipo akukumananso just 6 days later tikambe motero 7 days i should say later akukumananso mu fdh bank premiership and then kulinso masewero apakati pa timu ya silver strikers ndi karonga united masewero amenewa alikonso sunday ndipo awanso anakumana mu airtel top 8 karonga yagonjetsa inagonjetsa timu ya silver strikers ndi go- ndi zigoli zitatu kwa chilowere of course inapambana masewero amene 3-2 on aggregate so tikuwaoneranso koma awa akuchitika pa bwalo limeneli la silver mu mzinda wa lilongwe now let's hear from makocha amene ayankhula tizichita ndithu masewero amodzi amodzi tiyambire the fcb nyasa big bullets ndi ekaya kumva kuchokera kwa enos chatama amene ndi mphunzitsi wa timu ya ekaya komanso wedson nyirenda who is speaking to us mu chingerezi amene ndi mphunzitsi wa timu ya fcb nyasa big bullets tibwera tiunikire masewero amene wakwena kutimva kuchokeranso masewero ena

uh, imene anakumana pa bwalo lomwelo of course la mpira but this time around akumana mu eh, FDH Bank Premiership how do you look at the fixture alowa ndi ma mentality otani ma team onse awiri Bullets kuchokera kogonja of course ndi ma penalties Ekhaya kuchokera kopambana kugonjetsa team ya Bullets and now akumananso alowa ndi ma mentality otani masewero amenewa i think chimene mwina choyamba chimene ndingalangiza bullets nchonena kuti no akuyenera achotse ka mentality konena kuti no ekhaya panopa ndi timu yaing'ono oh ekhaya panopa si timu yaing'ono tisamanamizane koma mesa aja tamanena kuti timu yawo idzakhala yayikulu mu 2028 okay that's the only thing imene ndimamukondera chatama chatama is a coach onena kuti no samadzitukumula right komano if you look in terms of uh, squad mukayiona ekhaya ija ndi one of those big teams imene tinawo malawi kunoko and bullets squad yawo singamake pa ekhaya mm. yes kupanga build team kumatenga ndalama zambiri so Ekhaya mukaiona bwinobwino they have been kugula maplayer kuti no agula player amupirisa coach uja amasaka kuti no kodi maplayer amene tingakhale kuti no tili nawo timu ndi ati so panopa zikusonyeza kuti anapanga build timu yabwino mm. so zungofunika kuti no bullets ikamakumana ndi Ekhaya idziwe zoti ikukamenya ndi timu ikulu inzawo Okay. asakhale frustrated ndi kuluza kumene anachita anachita mu Airtel Airtel top 8 chifukwa akakhala frustrated kutanthauza zoti mwina akhoza kukamenya under pressure game ya Ekhaya so most of the time ukakhala mwina ukumenya under pressure chinachake chimatha kukuchitikirani Yeah. yeah so ningwa ningwapempha kuti no asakhale under pressure kwambiri Okay. akakhala under pressure Ekhaya ikhoza kukawachinyanso

and we are very hopeful that we will get that, those three points. Right, ameneyo ndi Bob Mpinganjira amene ndi mphunzitsi wa timu ya Mighty Wanderers and of course looking at this match uh, uh, again uh, timu imeneyi ya Civil Service United pena imapezeka kuti yazitolera iwinako ndithu pena kuoneka kuti fomu yatsika and I think they are in that state and now mphunzitsi wawo kulibe uh, Abbas Makawa wapita ku, ku, ku Morocco ku mpikisano wa AFCON Uh, sindikudziwa kuti maybe Wanderers ithu akhala ndi upper hand. Abasi hasn't been with the team for the last two weeks. Uh -huh. Should be three weeks. I think chiyambiyeni cha camping ya, ya, ya, ya women's team. Eh, panopa timu ili under Emmanuel Zoya. Mm. Even game imene anamenyana ndi Blue Eagles. Emmanuel Zoya was in control of, the, of that game. ikhoza kukhalabe advantage ku Wanderers chifukwa nthawi zambiri mwina akakhala kuti no head coach wachokapo watsala assistant ndiye kuti mwina assistant wants to introduce his own philosophy mu timu muja so zimakhalabe ngati kuti mwina waipanga divert ma- kaganizidwe ka mapuleya kupita ku system ina kusiyana ndi imene head coach amagwiritsa ntchito koma mmene ndanenera kuti no mwina emmanuel zoya wakhala kuti no akupanga head head team ija mwina for the last three weeks Okay. ndikukhulupirira kuti mwina mapuleya a civil service united i think panopa they are used to play ya emmanuel zoya because mm, mmene anamenyeranso ndi Blue Eagles anasewera bwino kungoti ku second half they dropped i don't know kuti mwina it's a, a thing to do with physical train, trainer mm. olo sindikudziwa kuti ku Malawi kuno vuto ndi chani matimu ambiri amaoneka kuti mwina first half ija intensity imakhala high kwambiri mm. ma second half we are dropping off I don't know mwina chinachitika ndi chani koma akanakhala zoti no Civo inamenya ndi intensity imene inayamba nayo game ya Blue Eagles mm. game imene ija akanatha kuipanga wrap up bwino bwino okay. first half yomwe. Okay.
So uh, Silver Strikers ndi Karonga coming from uh, the defeat imene anakumanizana nayo mu Airtel Top 8 3-0 um, kumeneku ndi Karonga of course this time around ali pakomo. The first leg anawina 2-0 pomwepanso pa Silver Stadium. So uh, tiyembekezere zotani. Okay, Karonga ikubwera highly charged after kuwina game imene ija 3-0. Koma um, akudzasewera ndi Silver pa Silver Stadium.

pakatipa yakhala kuti no ndi timu yovuta kumenya nayo pa home so Karonga ibwera kuti no ndi mentality yonena kuti no tawachinya 3-0 tikhoza kupanganso koma i think silver strikers ikhoza kudzapanga carry the day Okay.
Struggling Kamuzu Barracks. I don't know what is happening. Ndi timu ya Kamuzu Barracks 2016 Super League champions. Uh, akuchita struggle and akumana ndi the number one team right now uh, kuno ku malawi blue eagles imene ikutsogolera the fdh bank premiership i don't know uh, ndi nkhondo of course ya anzathu achitetezo koma sizikuyenda ku timu ya kb kamuzu barracks previously imapeza zoti mwina imatha kuzula ma player from matimu ena aja nkuanena kuti tikhoza kulembani ntchito zimachitika kalekale muja harvey nkacha joined kamuzu barracks from silver strikers Nthawi imene- anatangojoina then ana- anakalowa usilikali you see nthawi imene- nthawi imeneja kunali achina dave banda ukhoza kuona bwino squad ya nthawi imene chabe imene inatenga be inatenga league 2016 ija ndi panopa sizikugwirizana uilenge squad ya kb pano mapuleya ambiri dono anakula Mm. Akuma- akumamenya achina sam banda pakati a- a- Sam Gunda, sam gunda yeah. pakati pacho ndi wamkulu achina mike ntonyo Ana nachandawo Herbert Wayekha.
achina herbert wayekha so akuma- akamamenya ndi matimu onena kuti no Pace mpaka ilipo na ndaonanso kwambiri. ndaona daisi yes ndaona daisi Sam ali- Chivunde.
achina sam chivunde Iku- ukhoza kuona kuti akamakhala kukumana ndi timu ili kuthamanga kwambiri they struggle and eh, ndinaonera game awo i think akusewera ndi chani masters Um, chimene ndinapanga note nchonena panopa mukayiona kb ngati yatsala ndi striker oti akhoza kuchinya ndi olson kanjira koma nthawi zambiri olson kanjira akumamenya kutali Mm, ndi goal.
box Mm. so inuyo mukuntenga player onena kuti amachinya mumuyika kutali ndi box Goli nchema ayi.
yayi Atakupita ku Ekhaya so lukha ngati. atapita ku Ekhaya Eh. akamenya okay ndi, ndi play ya chatama eti iyo ndi mmene ndimamuonera chatama uja chatama uja is more of a spanish coach Oh.
yes

one ndi composition ya squad komanso team fielding ndikumayionabe ngati mwina ikumavuta i think they should think of taking olson kanjira uja asamakhale kutali ndi box amene uja just plant him in the box and muonesese kuti mwayika anthu mapuleya onena kuti no, akhoza kuyika mipira zikavutatu pena pake you just go for crosses Yeah. tazionapo even world cup zikuchitika game ya argentina ndi england yomweyi England ili sp- Argentina inaona kuti no anthu awawa they are compact pa, pa, panja pa box as in umatha kuona kuti chilaini cha anthu 6 chapanga chi- chandandana we paja so kuti mumenye shot mukhoza kungomenyesa anthu aja Yeah. nde amango- anangobwera yoyika macross so ndi striker ngati Olson kanjira uja kb ikhoza kungomu- kungompanga plant m'box na kuti tiyika macross simungayike macross 10 oti no Olson kanjira sangahedi I'll take, I'll take. I've played with him before.

tambire tatu mwina china buju amakumvani pa radio sanakuonenipo so ife we have that chance you know Eh. tikumakambirana Eh. ah, such a pleasure okay yeah.
amene ndi isaiah antony amene tinali naye uh, mu program yathu ya sports axis tithokoze kwambiri kuti munali panepo kuonera komanso kutsatira zimene tinakutengerani tithokoze kwambiri timu yonse imene yagwira ntchito flora miles hudson uh, bisan amene anali technical director not forgetting the main man the producer tumepoki mangani